Igbo ọma na-ege ntị ụtụtụ ọma nụ ọkwa nwaada Angel Chuks Vibes TV na-ekwu biko nụ n'ụtụtụ ọnụnwa okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ ihe ọjọọ mana tupu anyị abanye n'okwu a biko asị m ka m rịọ unu rịọsie unu ike unu wa bụ ụmụnne m biko nụ biko nụ n'ihi na n'ihi na n'ihi ịhụnanya unu nwere n'ebe channel anyị nọ biko ka unu nyere anyị aka tụsa ozi a ma tinyekwasịrị anyị aka na share button biko ka m na-arịọ unu biko biko na-emego okwu anyị kpụ n'ọnụ n'ụtụtụ a bụ ihe ọjọọ kedu ihe bụ ihe ọjọọ ihe ọjọọ bụ mgbe mmadụ mere ihe na-adịghị mma mgbe mmadụ mere ihe na-ekwesịghị ekwesị ihe na-anaghị adaịta n'anya n'anya ọ bụ ihe ọjọọ bụ ịkpa agwa ọjọọ mana ka unu makwa ofu ihe m na-agaghị ikwu bụ na ihe ụfọdụ ndị mmadụ na-ahụta dịka ihe ọjọọ na mpaghara ala ndị ọzọ ha na-ahụta ya ka ihe ọjọọ ha na-ahụta ya ka ihe ọma mgbe kwuru mgbe mmadụ nwere ike kwuo ihe ọma mana na ntị ndị nụrụ ihe ahụ ọ dara ha ka ihe ọjọọ na ntị site na ụda olu onye ahụ ị nwere ike sị mmadụ nne biko sike n'ebe a pụọ or nna biko sike n'ebe a pụọ nna biko zi anyị azụ gị Ka ị ma na ihe ị na-asị onye ahụ bụ ya ji nwayọọ binie pụọ mana mgbe i ji olu ike sị onye ahụ akwapụ gị ebe anụnwa si ebe anụnwa pụọ ụda olu gị ahụ nke ndị bekee na-akpọ intonation or pitch bụ ihe ga-egosi ma ọ bụ ma i ji olu ike kwuo ya ka i ji olu ntakịrị kwuo ya nke na-egosi mpụta dị iche iche ọkwa ị na-aghọta ya mere mgbe mmadụ na-eme ihe ọjọọ mmụọ ya na-agwa ya na ihe ọ na-eme bụ ihe ọjọọ ị na-emekwanụ ihe ọma mmụọ gị nke ndị bekee na-akpọ your your conscious spirit ị ghọtago mmụọ ime gị mana ma like spirit spirit mmụọ nke ime gị i ji wee bụrụ mmadụ ya agwa gị mgbe ị na-eme ihe ọjọọ mmụọ gị nke i jikwa wụrụ mmadụ agwakwa gị mgbe ị na-eme ihe ọma ya bụ mgbe ị na-eme ihe ọjọọ na mgbe ị na-eme ihe ọma ị ma mana isiokwu anyị bụ ka ị ga-esi marasịa ihe bụ ihe ọjọọ ị na-eme ya a na-eme ihe ọjọọ n'ụzọ dị iche iche ị nwere ike ime ihe ọjọọ megide mmadụ ibe gị ị nwere ike ime ihe ọjọọ megide mmụọ ala ị nwekwa ike imegide ihe ọjọọ megide mmụọ nọ n'elu megide mmụọ nọ na mmiri megide mmụọ dị ebe niile dị iche iche megide mmadụ ibe gị megide ezinụlọ gị megide nwunye gị megide ndị enyi gị megide ndị ụmụnne gị ka ihe ọjọọ ị na-eme biko kwụsị ọ dịghị mma ihe ọbụla ị na-eme na-eme mmadụ ibe gị a na-atụsị anya mmiri ọ ihe ọjọọ i mere ya ọ dịghị mma ihe ọbụla ị na-eme obodo nye ntị ha ahịa kwụsị ya ọ dịghị mma biko ka m na-arịọ biko ka m na-arịọ na ị na-achụ ego n'ụzọ na-ezighị ezi ọkwa ihe ọjọọ ka ọ bụ ọ dịghị mma ma ị na-eburu mmadụ ibe gị echiche ọjọọ n'obi ọkwa ihe ọjọọ ka ọ bụ ọ dịghị mma ụfọdụrụ mgbe ihe ị na-eche na mmụọ gị ị nwere ike chee ka ọ dịrị onye ọjọọ ka onye a na-ebe akwa mgbe niile ka biznes onye ahụ ka ọ tụchie ị ghọtana ka ama onye ahụ ka o chie ị nwere ike ihe ndị ahụ emebeghị mana ọ ihe ị na-atụgharị n'uche gị ka o mee mmadụ ibe gị ọkwa ihe ọjọọ ka ọ wụ ọkwa ihe ọjọọ ka biko biko bikonụ ma mụ onwe m ma ụnụ nwa na-ege ntị ka anyị gbaghara ihe ọjọọ ọsọ ihe ọjọọ i mere mmadụ ibe gị ị ga-akwụkwa ụgwọ ya o ị ga-akwụ ụgwọ ya ị nwere ike ị ga-akwụ ụgwọ ya ugbu a mana ị ga-akwụ ụgwọ ya n'ọdịniru ma ụmụ gị akwụọ ụgwọ ya ọ ya ka a na-akpọ nemesis ọ dịghị mma biko ọ wụrụ na e nwere ihe ọjọọ ị na-eme sepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ biko ka m na-arịọ unu ị ma Ihe ọjọọ na-atọ ọchị, but ọ na-enye mwute n'ime obi. Ọ na-enye mwute n'ụzọ dị iche iche. Na ị hụrụ ọganiru mmadụ ibe gị, ị chọghị ya. Ọ ihe ọjọọ ka ọ biko. Ka anyị gbara ihe ndị a ọsọ. Gbara ihe ọbụla ga-etinye anyị na nsogbu ọsọ. dowe iwu obodo dowe iwu ụka na-aghọta ịmara ihe a sị gị emela emele ya ịmara nke ị kwesịrị ime mee ya gị bụ nwoke na-ene m anya ị hapụ ezinụlọ gị ị ga-enyere aka gị na-enyere nwa agbọghọbịa nọ n'ezi aka ọ dịrọkwa mma asị m gị enyerene nwa agbọghọbịa aka asị m gị enyerene ndị nọ n'ezi aka mana onwenụ ka ezinụlọ gị ga-esi wee nọ n'afụfụ i were ego ị nwetara na-ekpofu n'ezi ụmụ gị a na-ebe akwa nwunye gị a na-ebe akwa ezinụlọ gị a na-ebe akwa ka i were nwa akụ ahụ i wetara na-atụsasị n'ezi ụfọdụ na-awụ ha ga-ejide inyere ụmụnne ha aka ara ha ahụ ọ dịghị mma nyere ụmụnne gị aka nyere nwunye gị aka nyere ụmụ gị aka nyerekwa ndị agbata obi gị aka ụfọdụ ga-anọ ndị agbata obi gị onweghị ka ọ dị ha ha na-aza omere ọra ha pụọ na mba ha na-emesisi ha batazie n'ogbe onweghị ihe ha ga na-eme ha gbata n'ogbe ha tịkọọ aka ọ dịghị mma nyere ibe gị aka nyere nwanne gị aka nyere ikwu gị aka mụnwa na onwe m kwa ka m nyerekwa ndị be anyị aka nweta ọ dịrị m n'aka ka m nye aka i nweta ọ dịrị gị n'aka nye aka nye aka nyere ụmụ ogbenye aka hmm? biko ka anyị gbara na ihe ọjọọ ọsọ ihe ọjọọ adịghị mma ihe ọjọọ otu ọbụla o si wee dị biko ọ dịghị mma ka anyị gbara na ya ọsọ ọ ya ka m na-agwa unu na-asị unu biko n'ụbọchị nke taata ka anyị gbara ihe ọjọọ ọsọ ma mụnwa ma gị na-ege m ntị ka anyị gbara na ihe ọjọọ ọsọ na ihe ọjọọ adịghị mma mgbe anyị na-agbara ihe ọjọọ ọsọ sọsọ ihe ọma na ihe ga na-ewetara anyị obi aṅụrị obi ụtọ ka anyị ga na-ahụ obi anyị adị sarara dị siririririririri nrịanrịa agba ọsọ n'ebe anyị nọ ihe isi dosi n'obi agba ọsọ n'ebe anyị nọ ihe isi ike agbakwuo ọsọ maka anyị na-eme ihe ọma biko ka ị na-atụsara m ozi a biko na-etinyekwara anyị aka na share button ọkwa Angel Chicks Vibes TV na-ekwu udo ka emesịa ngwanụ